igbo wu igbo igbo mụrụ nze mụọ ọzọ igbo ndị ọma ndị ọma ekenekwe m unu inyi na-eso m ire ekenekwe m unu ekene m ndị echichi dị iche iche ndị ogbu ehi ogbu ehi ndị nze na ndị ọzọ kene nwoke kene nwaanyị aha m wụ Nnaemeka Irerunachi mana ihe eji mara m wụrụ iwe akụ ọ na ngalaba Ikoro TV ka anyị si ewetara unu ihe onyonyo nụ unu mara ndị Igbo sị na ụzọ dụ mma a gaa nya mgboro naabụ anyị nọ na agba nke abụọ n'ọnọdụ anyị na Zuki n'ọnọ Inyi na-eso m ire maka na nke izizi anyị bịara ọ dụ anyị mma anyị sị ka anyị nata ahụ ọdụ bido ka anyị kwụsịrị ekenekwe m unu mana ọ na-ejikwa aka ya akọwakwa onye ọ wụ maka ndị na-esonye anyị ọhụrụ na agba nke ịbụọ nụ anyị ekenekwe unu nna anyị Zuki n'ọnọ anyị ekenekwe unu Iweakụ, na anyị anatagwo ọzọ Yagazie, anyị anatagwo Yagazie. ee doo jiri aka kọwaa maka ndị akama onye ị wụ ka ị kọwara ha Um, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekele m unu yi ndị Inyi ekere m unu asị m biko ee ọ mụnwa bụ Innocent Chukwujekwu Nwokike onye Ụmụome Inyi nke dị n'okpuru ọchịchị Oji River Local Government Area n'Enugu steeti Mm, eji- ihe eji mara m bụ Zuki n'ọnọ onye egwu
Zuki n'ọnọ anyị ekenekwe gị anyịnwa wụ ndị Ikoro TV ee anyị anatagwo maka na a sị na ụzọ dị mma a gaa ya ugboro naabụ anyị sị ka anyị nata ahụ bido ka anyị kwụsịrị maka na agba nke izizi anyị mere o nwe- o nwegasịrị ụfọdụ ajụjụ ndị mmadụ njụrụ anyị sị ka anyị jụọ gị anyị nụrụ n'akụkọ na o nwere mgbe i chikatara egwu gụkata egwu ya abịa dụ ka ị- ị- ị nara azụ ya abịa dụ ka ị kwanara bịa dụwacha ka ị bịa ọ dụ ka ị na-echiwe pastọ anyị chọrọ doo ka i jiri aka gị wee kọwara anyị ihe mere anyị ekenekwe gị daalụ ee ije egwu siri ike ije ụwa siri ike mmechi egwu anyị nwoke na-achị ihe eme ihe dị ka egwu na-evute ụmụ onye egwu sometime ọ na-enwecha problem with ndị obodo sef sometime ọ na-adị ka onye ara ya ụfọdụ nji wee sị na egwu na ndị egwu na-akpacha ma aghara ha nwee ihe ele ha ebughị ndị egwu mana nke m abụghị otu a Mm. nke m bụ na mụ na-agara egwu a na-aga na-aga ihe na-agakwara m ọfụma kama na o nwere ihe na-eme ede ede were bee nwee ka bụ eziokwu na ndị problem m gwa gị eziokwu many people na-abụ problem na-akpọ ha gaghara ụka ee ee, o nwere onye gara aga ụka katọlik o nwere problem ọ ga-enwe ọ chọwa solution gaba n'ụlọ ụka akụrụ aka so ọ kwa solution ka m chọrọ gabe n'ụlọ ụka ụlọ ụka pastọ george nwanne anyị nwoke mgbe ahụ ebe m gara nke nwụrụ anwụ eyi ebe m gara

ha sị na m ma-arụwa ọrụ chukwu na m ma-ahafụ ichi egwu mụ were maka ihe mkpega maka onye a na-agwọ ọya ọ dụ mma o wee kọ- kwuo ihe ọ na-eme mana ihe mkpejere wụ kpọjere m be george ọ- ihe gbasara ezinụlọ ụkọ ihe gbasara egwu ọ ihe gbasara ezinụlọ m ụkọ ọwụ ihe ọ egwu bụ ihe kpejere gbasara egwu oke so mgbe m ruziri ha abụbazie ị ma agwa ndị ụka onye nke ekwuo nke onye ekwuo nke a sịzie la egwu na ma na ma mụ chibe egwu ma anwụ ha anwụ na o nwe ihe m ma-ejete la egwu this and that na ihe ma ba- m echie pastọ Hmm. rụọ ọrụ chineke ha mụ na ihe emebe na izawazie pastọ ziki n'ọnụ ọ ihe ọ ya bụ ma ọ bụ ha maka mba aha m ma-aza pastọ m ma-aza pastọ innocent innocent

adị m senti awụ m innocent so ọ ihe a bugara m ụlọ ụka anyị lọrọ ya lọrọ ya alọrọ m ebe a almost two years o hmm. to three and mgbe ahụ niile nọ ichi egwu mmehele echi egwu maka a sị m chiwa egwu ma ma nwụọ ma ehu ndị azụ onwe here chi describe ya na onwe ya egwu m chiri egwu ejete mana m dụ sure la m echigwala egwu lụọ nwaanyị a mụ na ya mbụ mụtawa nwa Mhm. so ọ ya bugara m ụlọ ụka so ma ndị ụka chọshiri ka convert ya zuki to pastọ A- anyị na-arụ ya ibe nwe ọrụ ndị ụka mfụtara ọrụ ndị ụka mfụtara anyị aga a sị ndị na-arụrụ ndị ụka nọrọ ọrụ- ọrụ chineke anyị jechere m igwu foundation ka onye pastọ ọbụla na-arụ ụlọ mgbe a anyị eje gwuori ya foundation n'aha ọrụ chineke Mm. ngwe ya a na-aga ya so e mechie bịa buru ngwa egwu anyị na-eme eme convention eme ihe ụmụ ihe a na-eme n'ụlọ ụka Mm. mana enweghị mbọchị a na-emechi onye asị m zuki were m, eh, two naira were lụọ ihe maka ngwa egwu ga Mm. so mụ alọketekwe nọkete e nye m fasting ere m si awụ pastọ m eme fasting ere m esi awụ pastọ na-ekpe ekpere chineke la ị mara ihe a ị chọrọ ka m rụọ wefutere m ya la mara ha arụfute pastọ akwụrụ m ya la-arịọshi chineke ike until one day pastọ ahụ vuo amụma wee sị etu a ka m ga-anọgide ebe a n'ụlọ ụka akwa n'ụlọ ụka a etu a ka m ga-anọgide ebe a si jụọ na onye a etu a ka ọ ga-anọgide ajụọ m congregation jụọ m etu a ka ị ga-anọgide ebe a mụ sị a la ọka ndị ụka nsị m ọka sị m nọrọ ka m nọ hmm. anyị na-eme ya so megide ya meruo ụbọchị ahụ vuru amụma a, sị m na chineke akpọtara m onye ga-abịa ebe a ihe onye a m bịara ebe a sị m mụ bịa rụọ ọrụ ya m mara ihe chineke nsị m rụba etu a ka m si lọrọ ofu ụbọchị a esi achị chọrọ m bịa si na o nwere igwe mma gara egwu mgbe a laghachi si na mụ bịa na na ọ chọrọ ka m kụọrọ ya egwu mụ si ya na mmụọ nsọ azakwara m e- ekpere etu a ka m si bido hụ egwu egwu ya gaba egwu a ego ọbata ahụwa m aka anyị si ebe a zuka ime hụ exist mụ kelee chineke si a chineke azagwo m ekpere etu a ka m si bido hụ egwu Ha, lọkwa ebe anwa the next time abịa hụkwa shi la akpọrọ m egwu n'Elugwu enyo shi la akpọọ m egwu n'ufu m ọkwa etu m si bido hụ egwu a, anyị ga ahụwa ma even that time erechekwere m some of my instrument ka efu ihe eji mmadụ eme sometime ereche m my instrument were rie nri hmm. eh? so m nọkọta m jụwa ndị ụka ọkụ eke ndị ụka anaghị enyere onye agụụ na-agụ aka nwere uhe nyere m aka dị a si na ụdị mara cup beans mara cup rice ga-esi imeke fasting ala m o nwee ihe m marụ chineke wee kpọpụta ahụ m si m chiwe egwu etu m si bido ehuchi ehuwe egwu ike gwụ na akụkọ nke ya ị mara ashị na ajụọ amaruo Ọ ihe ọnwụ maka na anyị na-anụ ya n'akụkọ rishi kọwa anya nwee anyị amagoro Ee. anyị ekene ewu zuki n'ọnụ Ehe. anyị ekene ewu ee zuki n'ọnụ ajụjụ nke ịbụọ wee wụrụ ịma na ụfọdụ ndị mmadụ bịa kwuwe dịka rishi igwe e nwere egwu ichigachi n'ahọ gara aga ọgbanje o kwụrụ kwụsie ike agidigbo m ndị mmadụ bịa na-ashị ịgakene studio ịgụ egwu gụọ gụọ agwụ na egwu ejigwe mara gị onwere rishi agụ egwu ọhụrụ ị gụbe ya ka anyị si ka anyị jụọ gị, onwere ihe okwu ị nwere ike ikwu maka ya ee ị mara ọrụ ga na-ekwu ihe nsọrị ee o meri ala emeri ihe dị ya mma ka bụ eziokwu ee ndị na-ekwu ihe ahụ maka na ha maara mụ na ha ejiri ụlọ m nsị ee maka na ndị alụgwụghọ maka m before amaghị egwu m ma agụ la stage ma nke m ma agụ la studio and egwu a agụrụ la stage ka a la-agụ la studio mba o were- o wee werelụ ndụ ha studio ee, iwere studio gụọ egwu ọ ihe ị composeru ịgụrụ ị ga-eme ya practice wee vuru ya banye na studio etu esi agụ egwu ịghọtagwo so onye ọbụla m na-ekwu nke a bụ atọ ọfụ ihe ma amaha m ma akpọ ihe ọ bụ ka ọ na-ekwu na onye ama ihe dị n'egwu maka o nwere ka ọnwụ nọ ndụ ndụ ma- ndụ mara oru owu nọ ee mara na- onye ga-ekwu ihe a na ndị na-ekwu ya bụ ndụ mụ na- mụ na ha na-ata nchara ime obodo aṅụ mmanya agụ egwu ee maka na onye Nsụka amaha egwu m na-akụ la stage unless ma ọ fụrụ m na stage ka m gụgworo ya yes ndị ọlụlụ alụ dị egwu ọ na-asị n'ọkwa oke onye anya m fụrụ ụbọchị a na-agụ egwu a wasịrị egwu a. Mm, ọ dụzie ya ka egwu ọhụrụ Ihe egwu ọhụrụ ka Ọ bụ ọwụ egwu ọhụrụ ka ọ egwu ọhụrụ na-abara studio today bụ egwu ọfụrụ ha fụrụ na ị na-agụ ya 20 years ago ị na-agụ ya egwu niile a ndụ ọgbara ọhụrụ a na-akụ kịta bụ ihe akụgworo ochie ka ha na-akụ agụrụ enwee remix aha bụ onye egwu nwere title ịkụ egwu na-atọ ya bụ ofu egwu owere ekụ egwu na-atọ ya na ọ etu isi megherie anya people like anya ọ na-aga so na nke a abụghị ihe eji ebu- ọ bụghị okwu ka ọnwụ ịma na ihe anyị ji ajụ eh, ịma na ọ ihe ndị mmadụ kwuru n'akụkụ ka anyị ga na-ajụ unu ga na-ekwu anyị ekene were ihere esi kọwa kọwa anya nwe o dogwo anya anyị ekene Uzuki n'ọnụ ajụjụ ọzọ wee wụrụ ịma na agba nke izizi anyị mere o nwere eri i si kwute okwu na Oliver wụ onye ị na-enegara anya na ịchọkwara ime karịa Oliver ụfọdụ ndị mmadụ bịa na-ekwu njeri i si eji onwe gị atụnyere Oliver na ọ na-adị mma n'ụwa mmadụ fụta ya mewe ihe nke ya ihe ahụ o nwegasị ndị mkpụrụ udukwu okwu ahụ anyị si ka anyị jụọ o nwere ihe i nwere ike ikwu maka ya anyị ekenekwa egwu ee onye ọ bụla m fụtara ụwa na-eme ihe nwere olileanya ee ị ga-eme ihe ọ ga-enwerịrị onye ị ga-eji maatụ ị na-eme ihe ihe m ji were Oliver maatụ bụ la Oliver bidoro egwu ya na egwu ọkpọkọrọ ogele ọ gụkwuru ya n'egwu Mm. etu a mụnwa bidokwere nke m na egwu- ọkpọkọrọ na ogele wee na-aga anwere m hope na mgbe m akụkọta ekpiri ebe ma hip hop enweghị ụdị anyị alaha akụ nwere ọ- a na-aga ihe a na-eto so mmadụ ga-eji mmadụ maatụ ị ga-eji mmadụ maatụ ejighị mmụọ ama atụ ọ mmadụ ka eji ama atụ so mụ nwa na-ekwu la mụ ihe m ji were Oliver maa atụ bụ la Oliver bidoro la gradually too gaa ya bụ si la ọkpọkọrọ baa na ogele from ogele sa- ya abazie na super sound Mm. etu anyị bidoro ya na ọkpọkọrọ na-eme na-eme na-aga anyị tinye egwekwe jita na tinyebe ngwa egwu ọgbara ọhụrụ Mm. so na etu a ka egwu m ga na-echeji and abụghị m adụtụ m lightin ama agụ egwu na oyibo m ma agụ egwu na igbo isikwa batakwala awụsa even unknown language hmm. eh? so m ma akarị oliver enwere m olileanya na m ma agụgide egwu wit ma m dụrụ ndụ ihe m ma ayọ chineke na m ma akarị oliver ọ ihe m na-atụ anya na m ma akarị iribe Oliver sef ma m na-eji mmadụ ama atụ eji m mmụọ ama atụ Ọ- ọnya bụ ihe m nwere ikwu na nka ya na ị gbadesiri ụkwụ n'ihe i kwuru na agba nke izizi eyinu maka na ụfọdụ bịa na-asị na ihe i kwukwe dụ mma mana ọ- gụ gụ ejina mmadụ ama atụ gụ mewe ihe nke gị gụ na- ere i shi kpọọ Oliver aha na Oliver nwere ere o shi gụọ egwu nke ya mana ere i shi kọwaa nya nwe ihe ọ fụtara wụ na nọ ụkwụ Oliver nso ya na egwu wụ dụka egwu Oliver ere i shi bido nke ma ere o si bido nke n'o- Ọnya. n'oyiri ọnya n'ọnya mere i ji wee jiri Oliver wee maa atụ anyị ekele gị maka o nwere ndị ka ntinye nke a o nwere ndị lalụrụ ha alụ aha ha na ha na-eje egwu mana ebe ị na-alụzi aha ahụ na studio Mm. Eh? egwu ha after studio o nwere ndị na-akụ egwu na studio anaghị perform live mana ị- ị na-eme ha na ana m perform live dosigbo na instrument adụghọ na m chọọ mme egwu people are do happy do enjoy etu amala gị nọ na anyị emeki eme egwu
ịghọtago mm. maka ere ị nọ nwe ị naghị eji Phyno ama atụ maka Phyno anaghị eme ọ naghị agụ egwu ị na-agụ mba alụghịkwa m aha Phyno abụghọ la studio mm. ọla rekọdụ o nwebe mgbe Phyno nnọketere m uh, uh, lụba maka Phyno awụghọ fụrụ la egwu ya fụtara mm. mana alụwagwa egwu aha anyị mm. mba many people ejegwo m egwu igbo niile mm. jee ma Lagos jee ma uh, ugwu awụsa ejere m egwu Ilorin ejere m egwu many places ndị egwu igbo ka anyị na-akụ so before m nwa afụtawa na na na studio studio otuto otuto ka mmadụ na-eto m tokere m rudo ka Oliver m karị Oliver Mm, Mhm. ọ ihe m ji maa atụ mm, ịmahakwa eji ọgụ mmadụ amawa atụ mm. na ofu onye ka m ji maa anyị ekenee gụ Thank you.
na nkọwa i nyere maka na ndị igbo si na a kọwaruo e geruo maka ọ na ị kọwaa nya ụfọdụ nwere ike a na-aghọta ya n'ụdị ọ dụ mm. anyị ekenee gụ zuki n'ọnụ ajụjụ ọzọ wụ ere ị nọ nwe ị na-echi egwu ị wụ zuki n'ọnụ na-echi egwu okwuru ekweshi ike ka e wee nọ na-asị gụ bịa egwu na mba ofesi ihe dịka obodo oyibo ihe dịka indonesia mm. eh, malaysia mm. ịghọtagwa obodo ndị iche iche south africa nwe ị dụgbo njikere ịga mba ofesi chie egwu anyị ekenee gụ a la-asị nwanza arachala ụtụ onye mkpọ m ebe ọbụla ị kpọrọ m egwu adị m ready dụ njikere na njikere niile bụ nkwadebe ọgụ Ee, onye na-asị m bịawa obodo oyibo anaghị asị m jee gbaa akwụkwọ vuru bịawa bịawa obodo onye ruo kwado ere e si akpọ onye egwu aga obodo oyibo nruo ebe anwa anyị m ndị obodo oyibo ihe m maara eme mm. e nwere ndị igbo n'obodo oyibo every part ndị ọcha na-alike ịbịa ihe onye ọbụla na-eme n'anya abụla ụdị agbụrụ nke ya na culture ehe culture maka enwere ndị be anyị nọ n'obodo oyibo eme mmọnwụ mm. enwere ndị be anyị nọ n'obodo oyibo ama avụ mm. etu a ka ọ dụ I'm ready to go anywhere a kpọrọ m mbụ ụwa mmadụ mbụ ịkụ egwu Mm, asị na- adị m nkwadobe na zuki na-abịa na U- zuki na-abịa UK UK US. Hey, eh, anyị eje mere gosiri UK nke anyị ji bụrụla odogwu na Inyi nwere mmadụ eziokwu Eh, anyị ekenekwe wụ na-ekenekwe ndị na-ege anyị nchị maka na ndị igbo sị na m ekene onye nyụrụ ahụ ekenekwe onye na-anụ ushi ahụ maka na ha naabọ nọ n'ọrụ anyị ekenere ndị na-ege anyị nchị anyị ekenekwe unu na unu ka nọkwa na Ikoro TV Zuki nọ n'ụnọ o nwegasị ndị nkwere wụ egwu ndị nkwere wụ egwu Esigwo ndị ndị Okwemgbe ọkwa ya na-akpe Yeah. ị nwere ike ịgwa anyị njije gụ na ndị Okwemgbe ma ndị na-ekwe ndị nkwekwere egwu na ndị nka na-ekwe nwe njije gụ na ha anyị ekene egwu Ee, ihe dị n'egwu egwu abụghị ọrụ army ma ọrụ police ị laruo ị sign-ụọ your death and uh, our life and ị bịa gee ntị na egwu m ị hụ na ihe m bụ- a- aha egwu m na ihe m wụ la egwu bụ okwere kwesị ike so onye ọbụla na-abịakwute m ka ekwesị ike onye ekwesịghị ike ọ dafụ n'ụzọ anyị ejighị ụda akpe ee ndị mụ na ha nkwere egwu ka m si bido egwu a ndị mụ na ha nkwere egwu na ndị rụrụ m ọrụ n'egwu azị dịka Okwemgbe Esigwo nne and o nweghịkwere onye mụ na ya nkwekọtara egwu m rie ego ya nye abụrụ na maka m riri ego ya ka o ji fụọ na mma a sị la onye ọwa ekwesịghị ike ọ fụọ mụ na ebidoro m egwu a onye nkwere m egwu izi bụ onye a na-akpọ Macho
onye izi nkwere m egwu Oliver ee onye bụ onye izi kwere m egwu agaghị m akọwa ka mụ na ha nsi were m si kpọbata ha ma were ha nsi batala onye bụ onye izi kwere m egwu ka m bidoro egwu a latala ụlọ ebe a bido egwu onye ka m kpọrọ fụọ mụ na ya kwebe egwu mana onye izi kwere m egwu before Macho wụ nwanne m nwoke nke tọrọ m nwụrụ anwụ maka ihe ọbụla mụ na ya na-emekọ ya ọlụ anyị na-akụ ma ogele eme ihe na ma mụ na ya eso bidozie imebe travel ihe dị n'egwu ọ Macho ka m bịa nataziri kpọrọ ya anyị fụọ bido bụbe outside the state ehe jeche laghachite mụ na Macho kwekwuru egwu mụ na mụ na onye a na-akpọ atọ kwere egwu atawa oyibo onye atọ onye umuome ndị a niile m na-agụrụ na ndị umuome be anyị ebe a mụ na atọ kwekwere egwu kwekite ya nye adụ ka o si dị agwụ izi m wasịrị ọ mụ na atọ wasịrị ya nya kwere m egwu na nke a mgbe m gụrụ nne nne amaka mm. so ka mụ na atọ m finish kwere mụ na onye a na-akpọ soki samuel idoba n'afọ ọhale onye umuome be anyị ebe a anyị gawakwa gawakwa gawakwa mechie soki ọ nwụgwo paul sawit kwewe egwu anyị gawa gawa gawa gawa gawa ya nwekwa ka o si dị iburu ibu wee bata Mm. ka iburu ibu batara anyị na-aga ya megide o gagide o ya nwee problem ya gaa treatment before tupu onye nke a na-ekwere m egwu kịta bụ anayọ Mm. ayọ nwa igbo wee batakwana mụ na ya na-arụ ya adị mụ na ya aka na-arụ ya ma kịta mana ns- anyị bịa hụwago na Paul kwa nso nso nụ ee onye ọbụla chukwu nyekwere nya ka m ji kwu na egwu dị ka ọ- ọ- ọkpụkpọ oku Mm. o nwere ndị chukwu na-akpọ oku n'ọrụ egwu Ee, ha na-eche maybe na ha na mmụọ ha na-agbagharị mana ọ bụrụ na ị rụha ọrụ egwu ọ ga na-edisturb gị mind and eh, like eh, Paul a Paul ma ọrụ ọ ma ọrụ nnọọ nya ka m ji lechaa anya sị ka ọ bịa ahụ ka anyị na ya meme after anyị mechara egwu nke anyị mere Mm. ka o nye aka soro ka e na-ebi ụdịdị egwu ka egwu garigebe Maka na ofu osisi Maka na adịghị eme ofu ọ- osisi adịghị adịghị eme eme ọhịa ka ọ ya-abụ e nwekwe disappointment from this person onye Onye ọdọ ka- anọchi anya hmm. eh? ọ kwara ihe dị na ya o nweghị onye mụ na ya na-ese okwu iche onye m na-asịra m dịrị ego ya ọ ihe dị na ya ọrụ a so ndị a niile m gụrụ na ndị mụ na ha rụkọrọ ọrụ egwu ọ nya bụ ihe a anyị ekenewo hmm. anyị ekenewo zukinọnụ zukinọnụ anyị na-atụ anya egwu ọba egwu m na-afụta nke ndị oyibo kpọrọ album mm, efere egwu eh, efere egwu nji ihe dị iche nji ihe anyị ga na-ene anya maka na o nwere isi kwute ya o nwere anyị si bụ ọnya na-agba mm. agba nke izizi anyị megwuru mana ị kọwa anyị ọfụma nji ihe anyị ga na-atụ anya dị iche mm. oge izizi anyị tere ohe eh, ohe ndị Igbo na-akpọ ya ohe ndị inyi be anyị na-akpọ ya ohe anyị tere ohe ohe anyị tere mgbe a chọrọ ụchọ mm. ụwa niile racha aka jaa sị na egwu ohe nkele chọrọ Mm. mana ihe m na-agwa ndị ụwa nwee na nke m mesi nwee bụ ohe kpọnge m
ee ya ọ ọ na-aka nke izizi ohe kpọnge m dị ikele ohe so ohe kpọnge m bụ eri a anya bụ a na-aracha ihu a na-aracha azụ ya nwee ohe kpọnge m kpọnge m na
anụbekwe m nke ọ mụ nwalụ asụsụ igbo hmm? maka o nwere nwata nwaanyị be anyị na-ete ụkpụm ohe a na-akpọ ohe ụkpụm hmm. ụkpụm nwa ude hmm. ọ nya ka isikwiri n'ọkụ ohe kpọnge m na ohe ụkpụm ya bụ ohe akwụkwọ ogiri na ohe ọdụlala ohe esigburu mma so olileanya bụ la nke nna abịala aka ihe ndị ike na-adụ ihe ndị ikere adụ and etu a ka ọ gara adụkwa na-aga na-abawanye ehe maka lọọ ime ị gakwara igaliga mmeliga mmeliga ọya anọ and ihe a ka anyị na-ayọ chukwu
zukinon anyị ekenekwa gụ thank you ee zuki ịma na mgbe izizi anyị nọgwuru nk- agba nke izizi o nwere eri i si gụtụrụ anyị egwu ya achọ ndụ mmadụ ụchọ ee anyị na-ayọkwanụ o nwekwere eri i si emetụrụ anyị ọnụ n'egwu ọ gwụrụ ịbụọ nna- ma ọ bụ nnaa ka anyị ji wee chịkọọ onye nwe ọnọdụ maka na anyị ekenere gị ọfụma na nnabata ị nabatara anyị na be gị zukinon anyị ekenekwe gị na-achịkwa gudide ka iji na egwu na-adụ m mma na-adụ ndụ ụwa mma ndị igbo niile ee ị wụ onye a ma ama na-echi egwu n'ala igbo anyị na-ekwukwe na anyị ka na-anata akwụkwọ agba nke ịtọ zukinon anyị ekenekwa gụ anyị chọrọ ka ị metụrụ anyị ọnụ n'ofu egwu ma ọ ịbụọ ka ị wara anyị ọjị egwu ka anyị jiri wee chịkọọ ọnọdụ anyị na-awụ n'ụbọchị tata anyị ekene gụ ihe m kwuru na ịchaka ịkụọla ọkpọkọ okay ụwa dị m egwu elu ụwa dị m egwu ụwa dị m egwu elu ụwa dị m egwu ọ na-abụ nna ga dị ibe na-eme n'uwe n'ụwa dị m egwu kedu ka anyị ya esi mee ụwa nke anyị bịara abịa kedu ka anyị ya esi mee ụwa nke anyị bịara abịa ụwa na-eje eje ka ọ na-ana ana Chai. ọ na-eje eje ka ọ na-ana ana ọ na-eje eje na mmadụ ama nkọwata ụwa na-ana ana na mmadụ ama nkọwata ọkwa ị na-egbu m egbu chere na mụ nwa ama mmata ị na-enye m nsị chere na mụ nwa ama mmata ị na-aghọrị m chere na mụ nwa ama mmata ọkwa ị na-erigbu m chere na mụ nwa ama mmata ụkwụ na-eje mgbukoro mgbukoro anya na-afụ ya afụ Taa. ụkwụ na-eje mgbukoro mgbukoro anya na-afụ ya afụ Eziokwu. mmadụ afụrụ ọganya chukwu fụrụ gị anya mmadụ afụrụ gị anya chukwu fụrụ gị anya ụwa dị m egwu elu ụwa dị m egwu eh. ụwa dị m egwu elu ụwa dị m egwu mara eziokwu ụwa dị m egwu oh, elu ụwa dị m egwu ọkwa maka akụ nke ụwa ka nwanne ji gbuo nwanne chai maka ego nke ụwa ka nwanne ji gbuo nwanne arịrị maka ihi ego ka nwaanyị ji wee gbuo di e iwe na-eje eje

kwụba aka ọtọ ọ bụrụ ịgbatị aka
zikilọndọ ị mara ndị mmadụ chukwu wee m n'ọrụ ka m ka m soro gụọ egwu ọrụ igwugwo kere onwe gị chukwu ewugwole gị n'ọrụ anyị kenere gị na olu i nyere anyị ribe akụ anyị ekene gị ee zuki do o nwere mmadụ naabọ ma ọ bụ ofu onye ma ọ bụ ịtọ ma ọ bụ o nwere ndị ị chọrọ ikene ndụ iche na ọfụrụ iche anyị ekene gị Em, ekene m na-agara onye dịka chifu injinia emi chukwuka n'agbanyeghị na ọ nwụgwo anwụ mana ụkpụrụ ọma mmadụ ntụrụ la ụwa ka e ji erotie ya bụ onye izizi kpọlitere zuki n'ụra sị ka ụwa nụ aha zuki 1993 m mere my first debut album na-ekele ọnwa na japan mbụ eze nwa ọzọ nke mere jụọ oyi eze a na-eche eche ihe o mere karịrị akarị ka na-akwado ndị ọ na-eme ana m asị chukwu gọzie ya ana m ekene doctor Magnus Chukwuekezie ọdarije inyi gburugburu ome nke a hụrụ n'anya ana m asị ekele ga-adịrị ya maka na ọ chịrị mma ga-achị ọzọ omume ya na ya ka o ji soro ndị inyi na ya ka o ji chịba ndị inyi onye mere ndị inyi mara ihe wụ ITU sị ITU awụhọ nke mmadụ naabọ na ITU bụzi nke inyi niile ana m ekele Magnus Chukwuekezie na mbọ ọ na-agbakwu ebe m nọ maka na ọ pafụtagwo m pasara ndị inyi chi inyinya meme onye ọbụla gbawa mbọ ka a kwadobe ndị ụlọ na onye na-eme nke ọ na-eme ekele dịrị ya m na-ekele Busy Brain ihe ekele m ji agara iche bụ na ọ na-eme a na-akpọ ya ọ na-eme a na-akpọ ya ọ na-eme alịla enwe ite ọgbọnyụọ ọkụ onye dịka chukwu nwa amadi aha nna ọkwa ọgọ m ka ọ bụ ee mana ọ ije mụ na ya alụ ka m ji mara na ọkwa na ọgọ m la- na-eme eme ihe ọma niile ọ na-eme ana m ekele ya sị ya ike agwụla ya n'ọrụ nwa amadi aha nna Busy Brain Gadget aka na-eme phone ee aka o ji phone eme ọgọ ee ihe ọ na-eme karịrị akarị asị m ya ike agwụla ya n'ọrụ na m na-enye ya ekele ee ihe ọma mere ya ka ahọ gara aga na nke na-eme n'ahọ na-akarị nke na-eme n'ahọ na-abịa na-akarị ee akụ ya ga na-agba wuruwuru ụba ya bụrụ kotokoto ise na-adazịrị ya ise ee ọ ga-adịrị ya mma ise biko ma ndị anyị kpọrọ ebe a ma ndị anyị akpọhọ ekele dịrị unu ise na anyị dọọ akara akpọwa akpọ shiri nne ise anyị na-eshi ite ite ohe kpọnge m ee laghachikwa m onye ọ masịrị la obu mm, na onye ndụ mmanya sọpọtụwa Zuki na nke anyị bụ nke anyị mm, nke onye anaghị akụ ya onye mkpọ ọ bụ ya mkpọkọrọ agbata ogbe ewere ya kpoo ahịhịa ana m ekele ndị ikoro tv mm, eriwe akụ gụ na ndị otu gị ana m ekele unu na nwa ada nsọ unu ihu ya mụsọ amụ amụ ana m ekele ya ee onye onyonyo ee ichere ogo ka Zuki ọ ga-adịrị gị mma a sị m na amụsụ ala ha ata kamera unu ee ihe unu nji e- e- eshi unu shi eri ihe ala ha emebiri ihe unu ise ee a sị m ya gajiere unu unu na-eme ka ntị nụ hmm? nke onye anaghị akụ ya biko nya gajiere unu ee eh? adị m happy ịnọ with ndị ikoro tv n'ụbọchị taa maka ọ mụ na ha na-emegwu wee na-asị ya ya gajiere unu ise hmm. ise igbo wu igbo igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ndị Inyi nese anyị ekenekwe unu anyị abịagwo na nchịkọ na mkpokọ ọnọdụ anyị na zuki n'ọnụ na agba nke ịbụọ unu anụgwo ihe niile zuki nkwuru ere o shi kọwaa ajụjụ niile a jụrụ ya anyị ekene unu maka na ndị Igbo sị na a kọwaruo e geruo anyị ka na-anata akwụkwọ ọdọ na agba nke ịtọ ọnọdụ anyị na Zuki anyị ekene ndị niile na-esonye anyị Ikoro TV ọ ngalaba na-agbasa ozi anyị na-aga mba ndị iche iche na-avọfụta ihe nzoro ezo ihe gbasara Igbo ihe gbasara ọdịnala Igbo anyị ekene unu na-ashị na-esonye Ikoro TV maka ihe ọwụna gbasara Igbo aha mụ ka wụkwa Nnaemeka Nwireru na chi mana i tuo mụ eriwe akụ akpa m nganga i tuo mụ eriwe akụ njide ego abụọ nga ego ndị Igbo ndị Inyi nese nya dụnụ mgbọchị ọzọ anyị ekenekwe unu
Igbo bụ Igbo ekene m unu aha m wu Ude Chinoso aha m bụ Igbo Eze Chinemere aha m bụ Ike Chibuike na-ekiri na Ikoro TV maka ihe gbasara omenala na ọdịnala Igbo